Тхьэмахуэ зыбжанэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, зэпеуэшхуитӏ щекӏуэкӏауэ щытащ Куржым. Абы хэтыну еблэгъат къэфакӏуэ гупхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым бгъэдэкӏыу Тбилисирэ Батумирэ кӏуахэм ящыщщ Черкес ансамблыр. Лъапэ махуэкӏэ утыку ихьэу, лъэдакъэ махуэкӏэ къикӏыжа цӏыкӏухэм дауэ дахэмыхьэу къэдгъэнэнт.
Грузием я къэфакӏуэр куэд мэхъу, я къэфакӏуэ гупхэр куэд ӏей мэхъу. Езы Сухишвили зи цӏэр зезыхьэ къэфакӏуэ гупыр къезышэжьар Сухишвили жыӏэу Илико Сухишвили сто десять лет хъу, ауэ иджысту псэужым, ауэ абы теухуауэ конкурс ящӏ. Щӏыри абы теухуауэ концерт езы Сухишвили къэфакӏуэ гупым ищӏа. Иджы а Сухишвили гупым сабий письмоди школ яӏэ ягъасэу щибл, цӏыху цӏыкӏу щибл яӏэ. Аращи, ар зы езы Сухишвилира. Къалэ къэс ансамблитӏ, ансамблищ яӏэ. Аращи, уэ езым Гуроӏуэ ар. Абы псоми япэрейуэ зыхуейр Сухишвили дыхэхуарэ жари, абы нэхъ къэфакӏуэ емынэрэ нэхъ цӏыху дахэрэ зыри яӏэм ара ауэ зэрыщытыр. Езы езыгъэкӏуэкӏар, конкурсыр езыгъэкӏуэкӏар иджысту къапщтэу щытмэ, Илико Сухишвили жыӏэу и адэшхуэ а сэ сызытепсэлъыхьам, И адэшхуэщ ар, и адэм кӏэлъыкӏуэу иджы и къуэращ щытыр. И ди шыпхъу Нино Рамишвили жари мис аращи, ахэр ди жюрим иса, хэса. Ар зы езыгъэкӏуэкӏ, езы репетицэ езыгъэкӏуэкӏыр ар щыса, къезышэкӏ импрессар ар щыса, жюрим хэса зыкъом цӏыхуитху. Мо а тӏур Псоми ящӏэу, ӏейуэ цӏэрыӏуэу ауэдэу яхэса жюрим. Зэрагъэкӏуэкӏри, зэрыжысӏэнури, къэфэну зэрыщӏадзэрэ куэд ищӏауэ, мис ауэдэу щытщ. Абы щхьэкӏэ абы укӏуэну, абы ухэтыну пщӏэ иӏэу ауэдэу щытщ. Дэ зэкӏэ дыкъацӏыхуну, дауэ зэрыжысӏэн, дэ щӏэддза къудейуэ ара? Дэ мис мы илъэсым, февралым, япэрейуэ дэ иджы дыкъэфакӏуэ гупщ жытӏэри, ди цӏэр черкесщ жытӏэри щӏэддзауэра, илъэс ныкъуэ хъууэра, мазих. Мазих дыхъууэра, дыкъатӏыхъыу, иджы Алыхьым жиӏэм хэдгъэхъуэнщ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ. А конкурс жыхуэсӏам япэрей увыпӏэ къыдатащ, кубок, грамотэ, зуа къыдатащ, дауэ дыщыщ. Дэ абы ипэкӏэ конкурсиплӏ дыхэтар конкурс дыхэта. Фестиваль конкурсымрэ конкурсымрэ тӏури зыкъым, конкурсыр зы щхьэкӏэ нэхъ ину щытщ. Дэ дыздэщыӏар конкурс. Аращи, конкурс

Къытедгъэзэжурэ дыкӏуарыкӏ тӏуэу дыкъэкӏуэжащ. Езы цӏыкӏухэр емыжьэ щӏыкӏэ ӏейуэ зэныбжьэгъуу сыту аутрэ щытащ, ауэ къежьа иужькӏэ а къалэм зыплъыхьакӏуэ дыкӏуами, ешхапӏэ дыкӏуами, ӏейуэ зэгъусэу, зэсауэ, я къэфэкӏэкӏи, Псори ӏейуэ дыгуфӏэжу дыкъэкӏуэжахэщ. Жюрихэм депсэлъэну грузиныбзэ дэ зыри тщӏакъым, езыхэр урысыбзэкӏэ зэи къыдэпсэлъакъым, дыбгъэдыхьэххакъым, ауэ адрейхэм я къэфэкӏэм уеблэмэ зыкӏи къыкӏэрымыхуу, увыпӏэ къахьамкӏэ уеплъмэ, нэхъыфӏ дыдэхэм ящыщу къэфащ. Дэри ди сабийм деплърэ дигу ирихь щхьа, а зэи зымылъэгъуа хамэ щӏыпӏэ кӏуауэ, апхуэдэ увыпӏэ къыщахьакӏэ абы я къэфакӏуэм, абы я къэфэным я дахагъри сытри псори щалъэгъуакӏэ, абыи мыхьэнэ гуэр иӏэ хъунщ, сабийхэри ӏейуэ, ягур етауэ къахьыну, япэ увыпӏэр къахьыну ӏейуэ. Щыгугъати, зэрыгугъам хуэдэу хъуащи, дэри икъукӏэ дропагэ. Икъукӏэ дэ дигу ирихьам, дэ тлъэгъуар дэ дигу ирихьам. Щыӏэт абы, дэ первэ увыпӏэ къэтхьа жысӏа щхьа пэжыр, ау, ау, хэлъщ абы, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сэ сызэригугъэмкӏэ, къыщӏэтхьар зыми емыщхьу Ара, амыхъу, дэ иджыри куэдым зедгъэсэн хуейщ къапщтэу щытмэ, ар жыхуэсӏэр къэфэкӏэ, къэфэкӏэ, дауэ жысӏэнур, исполнительское мастерство-ра жыхуэсӏэр. Абы иджы куэдым делэжьын хуейт, ауэ езы къафэм теухуау, езы дгъэува къафэм теухуау, езы движением теухуау, абы теухуау яфӏэгъэлъэгъуну, яфӏэгъэщӏэгъуэна. Къыдбгъэдыхьэри къыджаӏа, мы фи фащэри сыту дахэ жаӏа, мы фи къафэ гъэувари дэ тщӏам, дэ тлъэгъуам ещхькъым, и макъамэхэри ягу ирихьаӏэу. Абы щхьэкӏэ кубоки къыдата дэ къапщтэ щытмэ. Мыдрейм емылъытау, къафэм къэгъэнау за постановку, за музыкальное сопровождение и костюмирование жери, ауэдуи кубок диӏэщ. Ара, ӏейуэ куэд дыдэ тхуэщӏащ, щыту сэ иджыри схуэжыӏэнукъым, ауэ уэ упщӏэ зэптам теухуау, Дягурихьаӏи, къыдбгъэдыхьэри, къыдэкӏу, къыдэпсэлъа, мыр дэ хэт зыгъэува, мыр дэнэ къикӏа, мыр дауэ щыт, жаурэ етӏуанэ гъуэгу дяпэкӏэ фыкъакӏуэ, дыфхуейщ, фытлъагъунущ, фхуедгъэхьынущ, приглашение щхьэхуэ фхуедгъэхьыну, фыпсыхуну дыхуей, фыкъытхэтыну дыхуей, жари мис ауэдэ псалъэмакъ хуагъэфэщар.
Ӏейуэ гукъинэж ящыхъуащ, дыкъызэрикӏыжрэ сессием афӏэкӏа ӏуэху имыӏэжу топсэлъыхьыж, зэрызригъэпсэхуари моджэ концерт зэреплъа сытхэми псоми яфӏэгъэщӏэгъуэну топсэлъыхьыж. Гукъинэж щыхъуащкӏэ щӏушхуэм псори. Егъэлеяуэ зэ зы концертыфӏ дыщыӏамэ, етӏуанэу дыщыӏа. Абы я зэхэтыкӏэр, абы я зэгурыӏуэныгъэр, абы я къихьэкӏэр. А сценэм къыщихьам дей уи гур къилъэту апхуэдэ сабийри егъэдакъэпсу зэреплъар. Нджы дыкӏуэжу щытмэ, мы сабий ящӏахэм хуэдэр тщӏынущ, нджы нэхъ хэдгъэхъуэнущ, нджы Грузием дыкӏуащи, Тыркум дыкӏуэнущ, Мис апхуэдэ гукъыдэжыфӏхэр яӏэу, Замир, мис мыхуэдэ дызэрыхъуну дызэрыхуейр жаӏэурэ дыкъэкӏуэжа. Дэ джыри зэ жысӏэжынщи, а Илико Сухишвили жыхуиӏэ цӏыху зи юбилейм теухуауэ концерт ящӏар сэ дапщэ сыкъэфами, сэ схузэфӏэкӏакъым абы сыкӏуэну. Мис иджысту сытехуэри къэслъэгъуакъэ. Сэ сфӏэгъэщӏэгъуэна, сэ сымбауэу сеплъа. Зыкъыщысщӏэжам быхэм сыкъеплъри, сэ ещхьу пщӏа муэду къэна. Япэм быхэм нэхъыфӏ щымыӏэу я гугъэт пщӏа. Мы къыщалъэгъуам мыр небожители жыхуиӏэм ещхь хуэду зэреплъыр. Си гугъэщ пщӏа иджы къызэрыгурыӏуахэр, куэд ӏей иджыри зэрыхэплъхьэн хуейр, куэд ӏей пщӏэнтӏэпсрэ абы зэрыхэлъыр. Мыр. ӏуэху зэрыхуейм хуэдэу хъун щхьэкӏэ, акъыли бгъэдэлъхьэн хуейр ӏейуэ уелэжьын хуей. Ар хэмыту щытмэ, зыпӏи унэсыну. Мохьэр лъатэу къэлъэтыхь, ауэдэу щыткъым. Къыщыфэкӏэ, уи гухьэр зыгуэр хъууэ укъыдэпкӏыну мыбофу къону, ауэдизу дахэу къафэт. Абы теухуауэ ӏейуэ япэ унэсыну си гугъэт. Ар сэри къыздэӏэпыкъунущ, нэхъ лъэщу лэжьэну сэ сщӏэрэ? Ауэдэу щытщ. Сэ моду къэфакӏуэ гуп сщӏыну жысӏэу зэи си мурадаӏым. Сэ школ жысӏэри къезгъэжьауэ згъэсэн къэфэкӏэ, джэгу сыт жысӏэри ауэдэу къезгъэжьауэрати, ау мы самодеятельствэм ещхьу тӏэкӏу нэхъ кууэ езгъащӏэу щӏэздзэри, мыхьэр джэгуу щыкӏуэкӏэ зыгуэр нэхъ дэ нэхъыфӏу дыкъэфащ, жеу къэкӏуэж дэ.

Мыбы куэд ӏей хэлъщ, мыбы фащэ бдын хуей, мыбы гъуэгу утехьэн хуей хъунущ. Мыбы фымыщӏэ куэд хэлъщ жысӏэм, фӏыщӏэ хузощӏ си сабийм ядэ-анэхэм икъукӏэ къыздэӏэпыкъуауэ. Дэ дэтӏыгъынущ, фащэри дэ ддын, сытым теухуаукӏи дыпкъуэувэнщ, жаӏэри абыкӏэ берычэт бесын жысӏэну сыхуей.

Фыкъызэрыфа къафэхэм фэ езым сыт хуэдэхэр нэхъ фигу ирихь, нэхъ ффӏэфӏыр. Псоми лъэ, псоми лъапэрисэ. Ар ар хьэ нэхъ хэфхэр адрей. Адрейхэр къафэ дахэ лъапэрисэхэр нэхъ фигу ирихьрэ. Нэхъ псынщӏэу фыкъэфэну ффӏэфӏрэ? Грузием зэрысщӏэмкӏэ иджыри фыкъызэрыфам нэмыщӏ мореми фыщыӏа, итӏанэ Сухишвилим и концерт, и балет фыщыӏа си гугъэ. Мис абы теухуауэ фигу ирихьа, иримыхьа сыт фигу илъхэр? Сигу ирихьащ. Сыт фигу щӏрихьар? Мис мо сороконожка.
Сороконожка жыпӏа? Фэ сыт сигу щыдихьар Саакашвилим и балетыр? Мо къызэрыфаӏар, дахэ къохъур,
четко псори ящӏ. Абыхэм зэ фехъуэпсакъэ? Зэ фехъуэпсакъэ. Нтӏэ, фехъуэпсам къыщынэмыщӏауэ, цӏыхур зыгуэр щехъуапсэм дей, А зэхъуэпсам ещхь хъуну хуейуэ игу къихьэ хъун. Апхуэдэу, апхуэдэу фигу къихьа зыгуэр? Нтӏэ, фыкъызэрыфам фыздихьа утыку сценэхэм, фыщихьэхэм щыгъуэ цӏыхухэр дауэт зэрыфпежьэр? ӏэгу ину къыфхуеуэрэт зыгуэр къывжаӏэрэт? ӏэгу ину къыфхуеуажьэра? Цӏыкӏу куэд зэвгъэцӏыхуа фэ апхуэдэу къэфэну нэкӏуауэ куэд зэвгъэцӏыхуа апхуэдэу? Дэнэ щыщ зэвгъэцӏыхуахэр? Жыӏэ, жыӏэ. Къафэмэ дэт декӏэ щыпсэуэ куащ ӏейбу ситу, мис абы сэ си друг хэт.
Ар зэвгъэцӏыхуахэр нэгъуэщӏ езы Грузием щыщу, дэ ди гъунэгъу регионхэм щыщу зыгуэр зэвгъэцӏыхуа? Хэт?

Куэд щӏауэ фыкъакӏуэрэ фэ цӏыкӏухэр? Илъэс дапщ щӏауэ фыкъакӏуэрэ? Нтӏэ, жыхуэфӏэм куэд мыщӏэу Кабардинкэм фыхыхьэну хъунщ фэ, ара? Фыхыхьэну псори? Дэнэ уэ уздэкӏуэнур? Сыт жыпӏэ? Абдей укъэнэнура? Замир фӏыуэ зылъагъур долъагъу дэрыкӏи. Грузием

Линиехэр захуэурэ? Фэ апхуэдэу линие захуэ фхуэщӏрэ? Фхуэщӏрэ? Ара хъун, ара хъун фыщӏытекӏуари конкурсым. Атӏэ фи фыкъызэрыфэм теухуауэ сыт фызыхуейр къывэхъулӏэну? Зыщӏыпӏэ фыкӏуэну е зэпеуэ гуэрым фыхэтыну е къэфакӏуэ фыхъуну, мис сыт сыт къэфэным теухуауэ фызэхъуапсэхэр?
Иджыри псом дей тек вемей сылъыткъым.
Псом дей фыщытекӏуэну фыхуейщ? Утекӏуэну къыщтэмыщӏауэ иджыри зыгуэр къафэм иӏэ хъун купщӏэ гуэр, зыгуэр фехъуапсэрэ иджыри? Жыфӏэ-тӏэ, хъыджэбз цӏыкӏухэм зыри жыфӏэркъым, щӏалэхэм псори жаӏэ, хъыджэбз цӏыкӏухэр тӏэкӏу фыпсалъэ. Къэбэрдейм кӏэрыту зэпеуэну сыхуейр.

Именно линием хэту псори одновременно ящӏу. Ар нэхъ нэхъ дахэу щыта. Ансамблыр Сухишвили къафэхэти, я щӏалэ цӏыкӏухэм я трюкхэр дыдэу сигу ирихьа лъатэм, ну, мэлъатэ хуэдэу ящӏт. Къэхуэду прям чётко ара зыжысӏэну. Уэри зыгуэр жыпӏэну ухуей зыгу къэӏэ.
Грузиер дахэӏейт, здание куэд дахэу щыӏэт. Сухишвили куэд хъут цӏыхухэр дахэу ящӏт псори.

Ау ди гупым сытым и фӏыгъэкӏэ фэ фызэрытекӏуар? Хьэ фэ фыкъыхаха нэхъ, япэ увыпӏэ етӏуанэ увыпӏэ хьэ фэ къыфата адрейхэм ирамту. Адрейм нэхъ нэхъ лъэщу фыкъэфауэ, ара хьэмэ фи къафэхэр нэхъ гъэщӏэгъуэну арат хьэмэрэ сыт абы фэ къызэрыфщыхъумкӏэ хьэ фэ фытрагъэкӏуа? Лӏыгъэ зыхэтлъхьэри къэтхьынщ жытӏэри къэтхьащ. Ара, лӏыгъэ зыхэфлъхьэри фыкӏуэри? Фигу ифлъхьар къывэхъулӏащ, ара? Фэ дауэ фызэреплъыр, хьэ фэ къыфытекӏуа? Ну, нэхъ лъэщу дыкъэфа си гугъэщ. Ди движениехэри сщӏэкъым. Ну, чётко, наверное тщӏа хъунщ. Абы щхьэкӏэ дыкъыхэха ди гугъэщ.
Дэӏэпыкъуэгъу зыри диӏакъым Къэбэрдей-Балъкъэрым уикӏыу Грузием нэсыхункӏэ, конкурс ущыкӏуэм дей дауэ фыхъурэ, дэхуэдэ, фи кӏуэкӏэр, сыт фыхуей, зы дэӏэпыкъуэгъу гуэр фыхуей жаӏэу Зыми къыджаӏакъым. Адэ-анэм я ӏэкӏэ сабиитӏ зыгъакӏуэ хэтщ, сабиищ зышай хэтщ, псоми я къаруукӏэ, псоми, езым я сомкӏэ, мащӏэ зиӏэм мащӏэу ищта, куэду зиӏэм куэду ищта, мис апхуэдэу дыкӏуауэ ара. Зыри дэӏэпыкъуэгъу димыӏэу.
Цӏыхум согъасэ жиӏэрэ, сэ сщӏэрэ, къигъэувэрэ зы, сэ сщӏэрэ, лъакъуэкӏэ е ӏэкӏэ зыгуэр игъэлъагъуу къикӏыжу аракъым ӏуэхум зэрыщытыр. Гъуэгум щытеувам вообще цӏыху къыбоцӏыху хэт сыт хуэдэу щыту щытми занщӏэу къэпщӏэну. Гъуэгури ара? Гъуэгур, къафэми гъуэгу иӏэщ, пыӏэ утехьу щытмэ, угъуэгурыкӏуурэ куэдыӏейм утопсэлъыхь зыгуэр жыбогъэӏэ, икӏи мэдыхьэшх икӏи йогупсыс, мыр щӏэфӏри, сабийхэр, щӏалэхэр нэхъыжьхэм зэрыбгъэдыхьэн хуейр, хъыджэбз цӏыкӏухэр нэхъыжьым зэрыхущытын хуейр. Щӏалэ цӏыкӏухэр хъыджэбзхэм зэрыбгъэдыхьэн хуейр, зэрыбгъэдэтын хуейр, зэрызахуэпэн хуейр, зэрыгушыӏэфын, зэрыгушыӏэ хъуну, зэрымыхъуну, ар псори къащӏэ. Нэхъ щӏалэм нэхъ лӏыгъэ хэлъу, цӏыхубзым нэхъ адэбу, нэхъ щабэ цӏыкӏуу щытыну, ар куэдкӏи топсэлъыхь. Сыгушыӏэу тӏэкӏу иджы, сыгушыӏэу иджы, ар зэрыжаӏэр. Тактика кнута и пряника жаӏэ. Абы щхьэкӏэ езы ущелэжьым де зэпымыу е зэпымыу ушхыду хъунукъым, е зэпымыу телъэщӏыхьу хъунукъым. Моди моду щытын хуейщ, щхьэ жыпӏэу щытымэ, езым и вниманиер къыптемыкӏын щхьэкӏэ. Зым есу щытымэ, къодэӏуэжынукъым. Зэм

Дыщыгу зыдэзыщыӏам иджыри дыкӏуэну, иджыри дыхуей, мис абыхэм дапеуэну дыхуей, ар сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ къарум къалъэгъуащ. Ису дяпэкӏэ ар ису жысӏэну сыхуейкъымэ, план вообще, жыпӏэмэ къомыхъулӏэнкӏэри хъуну, план Алыхьым жиӏэм план зимыӏэ щӏыпӏи кӏуэтэну, ищхьэмкӏэ кӏуэнукъыми, план димыӏэу едгъэжьаӏэми диӏэщ план.

Абы икӏ зы приглашение диӏэ, махуитӏкӏэ концертитӏ кӏуэдыж хуейуэ. Ар жэщ щыӏэхэр уӏуа? Мыдрейр сэ зыхуэфар ар зэкӏэ исӏуэнкъым. Ара планхэр? Тхьэ тхьэмадэм теухуауэ жыпӏэкӏэ пхуэмыухын. Апхуэдизкӏэ адыгэ щӏалэ, нэгъэсауэ адыгэлӏ.

Шхэну кӏуэмэ, Алыхь а сабийхэм я пӏэ имызэгъауэ, я ӏуэхур имыгъэтэмэмауэ зыри имыщӏа, темыплъэкъукӏа. Мыдэ джэдкъуртым и шырхэр къызэрыришэкӏым хуэдэу, мис мыхуэдэу ятеубгъуауэ хэтам Замир. Егъэлеяуэ щӏалэ ӏэсэ, щӏалэ нэмыс зыхэлъ. Сэ анэшхуэу, сэ си внукым и гъусэу сыкӏуаурати, мы Замир, мы хьэлыр мыдей хэздзыну хэлъщ жысӏэу, дапхуэдиз лъэныкъуэкӏэ семыплъамэ, хэздзыну зы хьэл къэзгъуэтакъым. Нэгъэсауэ адыгэлӏщ, нэгъэсауэ адэ-анэ хуэфащэ къуэуэ иӏэщи. Сабийхэр икӏ Замир жыпӏамэ, Тхьэ, пыӏэр къэхь жыпӏэм щхьэр яхьыну. Черкес ансамблыр къызэрыунэхурэ илъэс ныкъуэ фӏэкӏ мыхъуами, щапхъэ зытепх хъун зыгуэрщ. Щыӏэкъым нэхъ лэжьыгъэ гугъуи, нэхъ лэжьыгъэ пщӏэ зыпылъи цӏыкӏухэм уадэлэжьэным нэхъ. Замир и псэм щыщ гупым хелъхьэри, а псэ ӏыхьэр сабийхэм япкърыту утыкум фӏэрафӏэу къыщотӏэп.